aha ndị igbo ekelekwa m ụnụ ụmụ igbo ekelele m ụnụ udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta ịbụ nna nna na abụ onye ọbụla bụ onye igbo na-ege m ntị makwa na-ele m anya ana m asị ka udo nke eze chukwu oke abịama dịrị gị nke onye chiri ya zere igbo nwe mmadụ ekele m ụnụ e nwere ihe na ole na ole m chọrọ ka alebe- alebekwa anya n'ụbọchị taa dịka m si gwa ụnụ afa m bụ onye ozi ọfọ ma onye ji ya ndụka chinedu ihe eji ma m na facebook bụ eziokwu chineke ga-adị eziokwu chineke ga-adị anyị bụ ndị otu ọgbasa ozi ọma ndị mgbasa ozi ọma gbasara ọdịnala na omenala igbo na ihe ejiri mara ndị igbo niile ihe a wụ ọrụ anyị and onye dikwere ozi a bụ eze chukwu oke abịama na ndị ichie igbo niile nyere ozi a ya mere o nwe ihe m chọ ka anyị tụlee n'ụbọchị taa ihe gbasara nsọ ala dịka omenala igbo na ọdịnala igbo si were dị igbo nwe mmadụ dịka anyị na-ekwu na-akọwara ụnụ na omenala na ọdịnala wụ ihe jikọtara igbo ọnụ omenala na ọdịnala wụ ihe wụ na igbo ga-adị ka ha dị na mbụ and omenala na ọdịnala ede enwere nsọ dị iche iche

ka anyị jidekwere ya ụnụ ụnụ nwere ụmụ ndị igbo n'ebe ụnụ nọ bụ ndị nwere mmasị ịkwanye ịkwalite omenala na ọdịnala ndị igbo n'ebe ọbụla ya mere ndị igbo na-enwe ihe a na-akpọ nsọ ala kedu ife bụ nsọ nsọ bụ ihe ị na-agaghị eme ka udo were dị n'ala ihe ị na-ekwesịghị ime dịka ọnụ enwe ndị na- ndị- dịka onye si akpọ bible akwụkwọ nsọ ife eji akpọ ya akwụkwọ nsọ maka na enwere ihe edere n'akwụkwọ ahụ asị emena ma ọ kwanụ mee ị ga na-asọ Ee, otu a ka ọ dịkwara nsọ ala ihe ị na-ekwesịghị ime n'ala a, dịka onye igbo ọ ya wụ nsọ ala nsọ ala nsọ ala maka na mmadụ niile ọ wụ n'ala ka e bi ọ wụ ihe bụ na i dobe nsọ ala ala dịrị gị na mma ya kwa na i mebie nsọ ala ala iwu- ala dị ala ewebere onye ahụ iwe ọ nsọ ala kpatara ọnwụ ike n'obodo a ọ nsọ ala kpatara adịghị n'udo n'ala igbo ọ mkpa nsọ ala kpọsa- kpatara adịghị n'otu n'ala igbo ya mere kedu ihe bụ nsọ ala aha ndị igbo na-asọ na mbụ ofu n'ime ya bụ igbu mmadụ igbu mmadụ ndị igbo anaghị egburo mmadụ na gbogbogbogbogbogbo ihe ọ sọkwara mmadụ ha mee n'ala igbo anaghị egbu mmadụ egbu ihe ntaramahụhụ kachasị ntaramahụhụ ndị Igbo na-enye onye mere arụ bụ ịsapụ ya n'obodo ịchụpụ ya n'obodo maka na ndị Igbo anaghị egburu mmadụ na gboo gboo gboo mana n'ụbọchị taa a na-emezi mmadụ mee ihe eh, a mụnye ọkụ gbuo onye ahụ ee eh, tụgboro okwute tụgbuo onye ahụ ọ dịghị mma ọ bụ nsọ ala ọ naghị ala ọ naghị adị ala obi mma ịṅụ ọbara onye ọbụla onye ọbụla mere arụ ọbụla nwere ihe ọ ga-eme nwere ahụhụ ọ ga-ata nwekwa ihe ọ ga-eme were kpụọ arụ maka na ihe ndị ihe mmadụ pụtara ihe ndị ihe eme ihe mere ndị Igbo ji akpọ mmadụ mma ndụ ihe o bidoro mma ndụ the beauty of life maka na ọ mụ na gị na-ahụ mmadụ ga-eme ka ndụ a ndụ dị mma ị lee okporo ụzọ dịgasị aga ọ mmadụ na-arụ ya ụlọ ọ mmadụ na-arụ ya ọkụ eletrik na fon ọ mmadụ na-arụ ya ọ ya ha ka eji akpọ mmadụ mma ndụ ị na-arụga mgbe mmadụ rụrụ iro rụọ ụzọ rụọ ụlọ rụọ eletrik ọ ihe niile a ga-eme ndụ mara mmadụ mma ndụ ndụ ihe ndụ ndị igbo na-akpọ ya ihe eji enyere mmadụ ndụ aka ihe eji enyere mmadụ ndụ aka ya mere mmadụ ji wee wụrụ ihe pụrụ iche n'ala igbo igbo anaghị egburu mmadụ igbo anaghị egburu mmadụ mana ọ wụghị ka m sị ka ka ndị mmadụ ga mewe arụ mba kama ihe m na-akọ bụ ihe ọbụla mmadụ mere ma izu ohi o ma ịgba amanwụ ma ịrịgo nwunye mmadụ o, ma ị- ị- ịtụtụ ihe mmadụ e nwere ntaramahụhụ a na-ata onye ahụ ntaramahụhụ a na-adị na onye mechikwa na arụ ka arụ ihe a na-eme ya bụ asapụ ya n'obodo igbo anaghị egburu mmadụ so igbu mmadụ so na ihe mere ka ala igbo iwe na ọnụma jupụta n'ala igbo n'ụbọchị taa ọzọ dị ka ibe ya wụkwa enwekwa ihe a na-akpọ nsọ nwaanyị nsọ nwaanyị nsọ nwaanyị nwoke ọbụla bụ onye igbo bụ odogwu wụ onye ọdịnala bụ onye omenala kwesịrị ịma mgbe ọ ga-eru nwaanyị ya nso mgbe ọ ga-eri ihe o siri enwere ihe ndị a na-akpọ nsọ nwaanyị nsọ nwa- nwaanyị nọ na nsọ nwaanyị nọ na nsọ ekwesịghị ka o siere nwoke nri nwaanyị nọ na nsọ ekwesịghị ka nwoke rie nri o siri nwaanyị na nsọ ekwesịghị ka ya na nwoke dinara mana n'ụbọchị taa n'ihi nkụzi nke ndị ụka were ihe niile wụkọta ọnụ ọgbaghara dị nsogbu dịzie me- because of eh, me- name of love ụmụ nwoke na na-echechichi pad nwanyị ị na-aghọta ihe m na-ekwu ihe m na-akọwa ihe a so ihe niile ahụ ịwụ nwoke wụ odogwu ịkwesị kwesịrị ịma na na nwaanyị nọ na nsọ rụrụ arụ enwere ihe ọ na-emebiga na ndụ nwoke n'ime mmụọ ọtụtụ ndị nwoke nwere n'ụbọchị taa bụ nsọ nwaanyị dịka m na-agwa ụmụ okorobịa ibe m sị bikonu ụmụ okorobịa ibe m ya bụrụ na nwaanyị bịakwute gị gwa gị na ọ nọ na kachasị ọ gwa gị na ọ nọ na nsọ hapụ ya ụfọdụ ụmụ nwoke na-egbukwa onwe ha nwa agbọghọ ga-agwa gị na ọ nọ na nsọ na ọ nọ na nsọ gị na-adọ ya na-adọ ya si ya "Eh, eh, eh, at least eh, eme ka suck ya breast na eme ka ọ ya na only breast nwaanyị nọ na nsọ gị wụ nwa okorobịa ekwesịghị imetụ ya aka ya bụ na ịwụ nwa okorobịa ị na- ị na-agakwu nwaanyị nọ na nsọ n'ụzọ n'ụzọ ọbụla ghọta n'ụbọchị taa onwe gị ka ị na-egbu onwe gị ka ị na-egbu nwoke wụ odogwu nwoke wede- nwoke kwesịrị ịwụ odogwu so nsọ ihe ndị a niile bụ ya ihe na-eme nwoke laa n'iyi nwoke dịzie wụnabụ ihe kwesịrị ịbụ Biko, mgbe mgbe mgbe mgbe ndị ndị onye igbo wo- onye onye igbo onye igbo wụ odogwu mana ndị ụka bịa na civ- na ndị ụka na ndị ọcha na civilization dịka unu si akpọ ya mezie nwa onye igbo nwoke nwoke abụghịzi odogwu ebe nwaanyị ga-elecha anya kpọọ lecha di di nụrụ ya anya kama ọ ga-akpọ ya nna anyị kama ọ ga-akpọ ya nna m ya na-akpọ ya baby

enwere ebe a na-ekwu okwu otu ụbọchị nwoke o ji nwaanyị m na-ajụ ya sị ya nwunye ya kpọrọ ya nwunye ya kpọrọ ya ha mmanụ honey m sị ya kee ihe honey miniri n'olu igbo ya sị m na ọ mmanụ aṅụ m sị ya na nwunye kpọọ mmanụ aṅụ direct ị ga-anabata ya sị mba m sị ya honey kpọta na akpọrọ honey honey bụ mmanụ aṅụ so ndị igbo ka anyị ka anyị galata ihe ndị mgbe gboo na-akpọ nwoke ji nwaanyị atọ nwoke nwere ji nwaanyị anọ nwoke ji nwaanyị anọ. ihe na-akpọ ya nna anyị ya bata ugwu adị nna a ha na-akpọ ya ọ na-eme ka nna na-eme ka onye isi ezinụlọ mana na-akpọ ya baby gị ya enweghị ihe eche ị na-eyi ya eche ihe enweghị enweghị ihe- enweghị ugwu enweghị enweghị enweghị ikikere enweghị enweghị okwu ọnụ egboro ọnụ na ezinụlọ dịka nna ọzọ dịkwa dịka ibe ya bụkwa ihe oriri enwere ihe ndị igbo na-adịghị eri like ụbọchị taa ndị igbo na-erizi ezi nsọ ala nsọ ka ọ bụ ụmụ ihe ndị a wụ ihe na-emebi ahụ mmadụ ihe niile a wụ ihe rụrụ arụ onye igbo ekwesịghị iri ewi ọchị onye igbo ekwesịghị iri ụsụ onye igbo ekwesịghị iri ụmụ anụ dị iche iche ị mara na anaghị eri eri ngwere na ndị otu ya anaghị eri ya eri ihe mere na anaghị eri eri mmụọ- na na nnụnụ mmụọ N- ụmụ ihe ndị a nwere ọrụ ha na-alụ chukwu kere ndị igbo achọ ka ndị igbo na-eri ya maka ọrụ ha na-alụ i rie ya ọ ga-emebi gị ahụ ọ ga-eme odogwu niile odogwu odogwu ọha- ahụ uwe odogwu odogwu dị n'ahụ abụrụ ihe lara ala ya mere ị chọọ ịdị dị ka odogwu onye igbo tụọ ntọ ala chọpụta nsọ dị iche iche bụ nke ndị igbo na-asọ dobe nsọ a ka ị wụrụ odogwu ị wụ ọ ya ihe m nwere n'akụkọ ụbọchị taa nsọ ala bụ ya bụ ihe mebiri ala igbo nsọ ala bụ ya bụ ihe ọzọkwa dịkwa ka ibe onye ọna kpọrọ onwe ya onye igbo ekwesịghị ime white wedding white wedding ị tụgharịa ya n'asụsụ igbo ihe ọ pụtara wedding ndị ọcha ndị ndị ndị ọzọ eme ndị kpọrọ ya borrowed culture mana ihe m na-agwa ndị mmadụ na onye nwere ihe anaghị eṅomi ihe onye ọna nwere ihe anaghị ab- anaghị agba obibi onye ihe ọna ị nwere ị gaghị agba obibi ya you cannot borrow what you have then when we have our own good culture way of marriage way of everything ọmụgwọ ihe niile ihe ndị igbo na-eme na-atọ ụtọ ị gaghị aka ị ga-eme white wedding onye ọna kpọrọ onwe ya onye igbo ekwesịghị ka o mee white wedding onye ọna kpọrọ onwe onye igbo ekwesịghị ka ọ mụta nwa kpọọ ya Cynthia onye ọna kpọrọ onwe onye igbo ekwesịghị ka ọ mụta nwa kpọọ ya Maggie onye ọna wụ onye igbo ekwesịghị ka ọ mụta kpọọ ya Pius kedu ihe aha niile ndị a mere enweghị ụbọchị ọbụla m nụrụ onye ọcha mụtara nwa kpọọ ya Chinedu kpọọ ya Ndụka kpọọ ya Emeka